chifukwa chakuti mumathandizira mautumiki mumaonerera koma zosowekera kuti mumukhulupirire wolalikirayo kuti mupulumutsidwe kuti chimene akuwuzanicho ni choonadi ni mawu a Mulungu mudziwa bwanji kuti ni mawu a Mulungu mufananize ni mabaibulo muli nawo muzifananiza ndithu kuti kodi izi ni mawu a Mulungu ndiye mwapemphero mutapemphera kwa Mulungu kuti ambuye nithandizeni nidziwitseni choona Mulungu sangalole kuti inu musokere ayi adzakuwuzani Koma bvuto lake nthawi zambiri timabwera kwa Mulungu tiri ndi malingaliro athu, kuti wolalikira amafunika akhale ochokera ku sukulu kwinawake akhale ndi PhD, DDLD, akhale ndi certificate, akhale kolala yake wapinda, ndi zonsezo. Ndi m'mene Mulungu timamphonyera. Mulungu, azitumiki ake mukafufuza m'Bible. Muona kuti ambiri ayo amakhala kuti alibe maphunziro omwe. Yohane Mbatizi adangochokera kutchire uko. Ni Bible school yanji imene adapita? Kungochokera kutchire kumene kuja. Akuwauza anthu, ana a njoka inu. Ndani wakuwuzani kuti muthawe ku mkwiyo wa Mulungu? Akubatiza anthu mu mtsinje wa Yordano. Ndine liwu lofuula m'chipululu, monga mmene Yesi- Yesaya adanenera. Ambuye Yesu Khristu mungampange trace kuti msukulu yanji adachokera. Nanga Petro, mwamuna amene samadziwa nkomwe kulemba dzina lake ndiye za mulungu izi sukulu yake ni imodzi imene timapita ni pamawondo kugwada kuti mulungu akupatse mzimu woyera chifukwa ambuye yesu khristu adauza ophunzira aja kuti kadikireni kaye mphamvu ya mzimu woyera pa chipinda chapamwamba paja sanawauze kuti pitani kaye kwakuti kwakuti theology yakuti yakuti mwakuti mwakuti musangopita ayi zimene zija sizithandizira pa utumiki anthu amamaliza ndikukhoza ma distinction mwapamwamba koma tchimo likadalibe mkati akuchoka kumene kuja akukhalabe moyo wazigololo akutukwana saonetsera mphamvu ya chiukitso mphamvu ya chiukitso imachokera kwa mlengi mwini wake osati ku sukulu Tilimodzi. Eya, ndiye chimene chimakopa kwa ana enieni a Mulungu ndi mphamvu ya chiukitso, komanso Mawu, ndi Mawu a Mulungu, komanso amayang'ana zipatso, kuti kodi nzipatso zanji zikuchokeramo. Sangotsatirapo ayi, kaya matchalitchi awo anthu ndi okongola, kaya mameya a mzinda amapita kumeneko, kaya chigulu cha anthu chimapita komweko, ana a Mulungu sangotsatira zonsezo ayi. koma amaona zipatso. Ni zipatso zanji zikutuluka? N'za Mulungu kapena n'za Mdyelekezi? Akaona kuti Mdyelekezi walowamo, tchimo laculuka, amabaibiza kuti, Aya, ine nifune-funebe. Ndipo Baibo ikuti, Funani-funani mudzacipeza. Ndipo ngati mwafika apa, muyenela kuti simunacipeze. Siniudziwa kuti kaya mukacipezela pati. Ambuye akudalitseni tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi mtengo wapatali mwatipatsa ngati iyi. Tiyankhuleni mu mawu anu mukudzodza kwanu mmene mu dzina amba Yesu Khristu pempha zonse mchiyamiko. Amen. Titsegule mabaibulo athu ku buku la Akolose. Akolose 2 vesi yake 16 kulekeza 17. Baibulo likuti 16 chifukwa chake munthu aliyense asakuweruzeni inu m'chakudya, kapena chakumwa, kapena m'kunena tsiku la phwando kapena tsiku lokhala mwezi, kapena la sabata, 17 ndizo mthunzi wa zilinkudzazo, koma thupi ndi la Khristu. Ndiye pamene tawerenga apa bwenzi timafuna tipitirize phunziro lathu la chilamulo kapena chisomo Chifukwa mpingo wachikhristu wakhala uli pa mtsutso umenewu, tikhalebe pa chilamulo kapena chisomo, tili mu chilamulo kapena chisomo. Aleluya! Ndi pamalo pamene pamasokoneza ngakhale azilaliki, aziphunzitsi, kuti ngati alephera kulumikiza bwino kwa Mau a Mulungu, amapeza zoona kuti achita zinthu zakuti si zawo. samene azichita koma amatchuka nazo amalimbikira koma sizokhudzana nkomwe nchipulumutso haleluya ndiye pakali pano sitili pansi pa chilamulo tili pansi pa chisomo ndiye achisomo kutsutsidwa kutsutsa kumene amalandira ndi kwakuti sasamalira za chilamulo amaphwanya chilamulo. Koma ndimafuna ndikuuzeni kuti a Chisomo saphwanya chilamulo. Koma iwo amangoti ana amangokwaniritsa chilamulocho. Chifukwa mmene tawerenga ku Akoloseko, Paulo akuti chilamulo ali ni mthunzi wa zokoma zili nkudzazo. Z- Chenichenicho ni thupi la ndani la Khristu mmene tawerengamu. Ni mthunzi chabe. Ndiye ngati mthunzi Ngati ni mthunzi, umalalikila za ceniceni cimene cidzakwanilitsa lamulo lonse. Cenicenico citafika, cimene ni Ambuye Yesu Khristu, cimene ni ubatizo wa mzimu woyela, basi lakwanilitsidwa lamulo lija. Cilamulo cija cakwanilitsidwa, ceniceni catani? Cafika. Ndiye palibenso nthawi yakuti uzimamatilanso Cilamulo ayi, koma ukhale pansi pa ciani? Pa cisomo. Taona zambili. M'mbuyomu zimene pansi pa chilamulo amatsata, ngati simunaziwone bwerezani muone ku magawo 1 ndi gawo 2 a uthengawu. Aleluya! Ndiye, ife soswa lamulo a chisomo, koma ndi amene timakwaniritsa chilamulo. Ife ndiye tiri mu m'chenicheni. chimene atitani tikhalemo zonse zija kusunga masabata kusamadya nyama zakuti zakuti mdulidwe anali chabe maulaliki akuti kukubwera sabata yeniyeni kutsogolo kukonzekerani mpumulo konzekerani uku aleluya kukubwera mdulidwe weniweni zonse zija zimangolalikira ambuye yesu khristu ndipo anatsiriza ntchito ija pa mtanda paja ndipo amene ali mu mzimu woyera ali mu chenicheni haleluya ndiye um, munkupitiriza kwa nthawi yathu ambuye yesu khristu atafika iyeyu amapezeredwa zifukwa zosiyanasiyana ni alembi na afarisi aja akuluakulu amatchalitchi amangofufuza zifukwa zakuti amuneneze nazo Iwo samaonapo chauzimu ayi. Ngakhale Lazaro adzuke mmanda atatha 4 days, sanaonepo chauzimu ayi. Iwo amangofunafunabe zifukwa, zakuti Ambuye Yesu Khristu amathandiza anthu kumachiritsa odwala, kumalalikira uthenga wabwino anthu nkumadalitsika, iwo samaona ayi. Amangofufuza chifukwa. Timpeze chifukwa, timneneze. Nde mzimu umenewo siwochokera kwa Mulungu abwezi. Tilinso no alaliki mu uthengamu amene ntchito yawo ni kungofufuza zifukwa za azawo kuti awachepetse, kuti azawo si auzimu koma iwo ndi auzimu. Zakuti anthu akudalitsika iwo sasamala za zimenezozo ayi. Iwo chimene amasamala n'kunyada kwawo n'kudzikuza kwawo na mizimu ya mpikisano yakuti ine ndiye nitchuke koma mzimu wa khristu supanga choncho umatipatsa kudzichepetsa ni kukondana wina ni mnzake ngati winayo anthu akudalitsika naye iwe sukhumudwa m'moyo mwako iwe umangodzichepetsa umati ambuye mulemekezeke ufumu wanu upite pamwamba chimene chimbasangalatsa ni chakuti ufumu wanu uzipita patsani patsogolo monga mwa chisomo changa mudaniika ichi basi nkhani yatani yatha. Aleluya! Ndiye Afarisi adali ni mzimu ngati umenewu, kufufuzafufuza zifukwa. Ndiye chifukwa china chimene amampezera Ambuye Yesu Khristu nchakuti iyeyu amaswa lamulo, sasunga tsiku la Sabata. Ngati ku Luka 13 vesi ya 14 kumeneku, mkulu wina wachipembedzo amamuneneza Ambuye Yesu Khristu kuti Iye amachiritsa tsiku la Sabata. Ee, Mulungu adatiuza kuti tizigwira ntchito masiku sikisi, koma a namba seveni tizipuma. Iyeyu sasunga Sabata, si wochokera kwa Mulungu. Ni mtumiki wanji amene sangamasunge tsiku la Sabata? Zimene Ambuye Yesu Khristu amakumana nazo. Koma Ambuye Yesu Khristu mu nkuyankha ka- kwake pa chinthu chimenechi ku Mateyu 5 vesi ya 17 tu 18, Iyeyo akuti ine sinabwere kuno kuti nidzaswe cilamulo ayi, koma n'nabwela kuti nidzatani? Nidzacikwanilitse. Ndipo anabwela kudzacikwanilitsa n'kucikuzanso, osati kudzaciphwanya ayi. Ndipo akuti, Ndithu ndinena kwa inu, kuti thambo ndi dziko lapansi zidzapita, koma ngakhale kasonga kamodzi ka m'cilamulo kameneka sikadzatani? Sikadzapita. Iye sanabwele kudzaciswa, kudzaciphwanya, koma anabwela kudzatani? Kudzakwanilitsa. Ni mmene cisomo cinabwelela. Kudzakwanilitsa ciani? Cilamulo. limodzi sinudziwa ngati munimvetsetsa bwinobwino mu phunziro lathuli aleluya anabwera kudzakwaniritsa chifukwa chakuti mu chilamulocho muli gawo la kuwala tati mulungu wake ni mmodzi wakuchipangano chakale ndi chipangano chatsopano muli gawo la kuwala zinthu zija adazinenatu ni mulungu ni mulungu yemwe wabwera nkudzatiuza ife kuti imene ija idali chabe mithunzi koma nakupatsani chenicheni ana anga ni chimenechi ndiye wina amakana chenichenicho numakakamirabe chilamulocho ha ife sitizidyabe nkhumba ife sitizi tizi- tizi- ife sitizisonkhanabe tsiku la namba 7 sabata ku chipangano chatsopano pansi pa chisomo zilibe kanthu zimenezo Kaya muzisonkhana Monday, Tuesday, Wednesday, mpingo umene udakhazikitsa pa tsiku la Pentecost paja Bible itati amasonkhana tsiku ni tsiku mkachisi. Simudzaone apo atumwi ananena kuti "Inu bwanji simusunga tsiku la sabata, bwanji simudya nkhumba, bwanji zimene akuti inali chabe mithunzi, bwanji simusunga nyengo zakuti zakuti kama Paska aja inali chabe mithunzi koma wina akukakamirabe kaya sinudziwa kuti ulalikira mofanana ni petro ni paulo ni filipo zigwirizana ni baibo ukakamirabe ku mthunzi uja m'malo moti ulandire chenicheni aleluya ndiye ambuye yesu khristu anabwera kudzakwanitsa chilamulo osati kudzachiphwanya anadzachikwanitsa komanso anachikuza mwachitsanzo A, ku Chipangano Chakale uku, Mose anapereka mu chilamulo kuti usachite chigololo. Mulungu amadana nacho chigololo, ndipo akadadana nacho nachobe mpakana lero lino. Koma Ambuye Yesu Khristu pobwera akulikuza lamulo lija, akuti munthu kungomuyang'ana chabe mkazi nkumkhumba wachita kale chani? Chigololo. Lachoka pa mchitidwe koma lafika chabe pa kungoyang'ana nkusilira, kukhumba. Chifukwa ake satana wachenjera mma social mediamu. Angoika za akazi, zovula, za akazi, zokopa, za, za ziwerewere zimenezi. Ncholinga chakuti anthu akamayang'ana azisilira, azizikhumba. Nzithunzi mukamayenda mmiseu muona aika mkazi wina ake ododometsa. Nkhani yake ni Mdyerekezi, ni mzimu wa Satana. Ufuna usese miyoyo yochuluka ipite nayo ku Gahena. Anthu azingochita zigololo, ziwerewere mu njira ya zisiliro. Ndipo Brother Branham akuti mabala ni mkazi amene sanavale bwino. Chimene chikhoza kutengera miyoyo yambiri ku Gahena ni mkazi woti sanavale bwino. Tangoganizani mkazi wokongola uja, wa thupi lake, wa body yake, ndiye akhale kuti sanavale bwino aziyenda mu mzindamo chonchono. Ni anthu ochimwa angati amene azikhala ndi zisiliro pa iye, kumangomuyang'ana, kumangomuyang'ana, ii, ii, ii, ii. Alibe Mzimu Woyera ka? Tili limodzi eti? Ndiye ana a Mulungu tisakhale mu zira, mu mzi- mizimu imeneyi. Brother Branham akuti tikaona mkazi wosavala bwino tiyeni tiyang'anitseni mi- mitu yathu kumbali. Mu social media mukhoza kukumana nawo, koma inu ingotsekani maso anu muthawitsepo mwachanguchangu. Musaonepo nkuona komwe ayi. Koma ena mmati, Ei, nkuyang'anitsitsabe. Mpakana zisiliro zikupezeni mkati. Pamenepo Satana wakuchinyani, wakugonjetsani. Aleluya! Ndiye tikuonanso ku 1 Yohane 3 vesi ya 15 kumeneko. Yohane akuti munthu amene wangomuyang'ana m'bale wake nikumuda opanda chifukwa, akuti wapha kale. Kunali lamulo ku Chipangano Chakale limene likuti usaphe. Yohane akubwera ndi Mzimu wa Mulungu, akuti kungomuyang'ana nkudana naye chabe, wapha. Lakulizidwa lamulo lija lakwaniritsidwa, komanso lakuzidwa. Kutero kuti inu amene mumakhala ni zidani, muli ndi milandu yakupha. Ngati simulapa, mudzadzidzimuka pa tsiku la chiweruzolo. Akuti madakesi, madakesi. Wina adatenga mpeni nkumbaya mzake, wina adachita kuombera, apa muziona kuti amene uja ndi inu nonse muli pa nkhani zo pa, pa makesi ofanana oti muyankhire. Chifukwa chani munamupha m'bale wanu? Ah, ndinamuphera kuti pamene mmadana nayeyu ka mu- munali mwampha kale. Muona ngati Mulungu amanyengerera pa mawu ake? Muona ngati Mulungu adangonena zinthuzi mongonena chabe? Mulungu sali choncho ayi. Mulungu amatanthauza zimene aunena. Haleluya! Ndiye tiyeni tikhale osamala ife amene tikuwunikiridwa tikupatsidwa mawu oona ngati amenewa. Chilungamo cha nkhani yonseyi n'chimenechi. Ambuye akudalitseni. Chisomo osati chilamulo ayi. Tipemphere. Atate wathu akumwamba tikuyamikani tikuthokozani chifukwa chotichezera mwa mtundu umenewu. Tidalitseni, titsogolereni. tiyendetseni bwino mu kuwala kwa kuunika kwanu mene mu dzina la Yesu Khristu pa zonse nchiyamiko amen